Bhuel, is mór an ioróin go bhfuil mé anseo, tá na soilse ar lasadh anois, ach gur mhúch na soilse b'fhéidir mar gheall ar an athrú aeráide, b'fhéidir mar gheall ar an méid báisteach a bhí ann, níl a fhios againn, níl a fhios againn go fóill, ach b'fhéidir é agus gan amhras an méid báisteach atá againn, tá sé ann mar. mar tá an aimsir ag athrú, tá 'fhios ag gach duine anseo é sin. Ach dúirt Bertie Ahern le Trevor Sargent sa Dáil i mí na Márta 2006, I'm not responsible for the Planet, as the Deputy is well aware. So, uh, you know, sin an méid a dúirt sé do Trevor Sargent agus é á cheistiú faoi, faoin athrú aeráide agus faoi na pleananna a bhí ag an rialtas ag an am sin, um, an méid carbóin atá san, san atmaisféar, um, a laghdú. Um, b'fhéidir na rudaí is scannalaí, uh, a bhí ráite riamh sa Dáil, i mo thuairimse. Níl mé freagrach as an bpláinéad. So, cén fáth nach raibh sé freagrach as an bpláinéad? Mar bhí ceann eile aige, b'fhéidir? Just, b'fhéidir é, b'fhéidir é, tá sé sin. Planet Bertie a ghlaoigh John Gormley air, an pláinéad sin, uair amháin. Ní raibh pláinéad eile aige, b'fhéidir? Ní raibh. So, cén plean a bhí aige, mar sin, don chine daonna, muna raibh an pláinéad seo sábháilte? Cén plean don phláinéad? Cén plean a bhí aige don chine daonna nuair a bheidh an teocht b'fhéidir ceithre chéim níos airde ná atá sé anois? Cén plean a bhí aige do mhuintir Chorcaí agus muintir Luimní agus muintir Loch Garman agus iad faoi uisce? An mbeidh ainm nua acu, An Tír Faoi Thoinn? Ní raibh aon plean aige don tsochaí mar bhí fhios aige nach mbeadh sé in oifig ag an am sin. So bhí sé dírithe ar an chéad monarcha nua eile agus bhí sé sin tábhachtach agus an chéad scoil nua eile agus bhí sé sin tábhachtach freisin agus an chéad toghchán eile agus bhí sé sin tábhachtach freisin agus sin an méid a bhí i gceist aige. Ba chuma leis faoin athrú aeráide mar ba chuma le formhór na daoine faoi. Níl siad ag smaoineamh conas an pláinéad a choimeád sláintiúil agus sábháilte agus mar sin níl suim ag aon pholaiteoir sa Dáil faoi láthair san athrú aeráide. Níl aon suim ag aon pholaiteoir sa Dáil inár dtodhchaí mar chine daonna ar an bplainéad seo. So, you know, that's pretty amazing, right? Níl aon suim ag aon pholaiteoir sa Dáil sa dúshlán is mó atá romhainn mar dhaoine, mar chine daonna ar an bplainéad seo. Ceapaim go dtuigimid é sin níos fearr anois tar éis an mí atá caite againn. D'oscail fear i gcathair Luimnigh doras agus bhí balla uisce ina dhiaidh. Níl fhios agam an, an, chonaic mé é ar an idirlíon, bhí doras gloine agus bhí balla uisce mar, díreach mar linn snámha ina dhiaidh. Bhí daoine ag snámh síos Bóthar Oliver Plunkett i gcathair Chorcaí an tseachtain seo caite. Tá oileán Inis Bó Finne i gContae na Gaillimhe beagnach gearrtha ina dhá oileán. Agus thit dún san uisce, chuala mé, chuala mé aréir go thit, thit dún san uisce i gCorca Dhuibhne. Níl 's agam cén, an bhfuil 's agat cén dún? Ó, ok. Yeah. So, cad a dhéanfaidh tú chun mo theach a chosaint? Sin an cheist atá ar béal na ndaoine. Agus tá na hairí agus na polaiteoirí ag dul thart sna wellies ag rá go bhfuil siad chun ballaí a thógáil agus draenacha a chur ann agus. tá siad chun iad a thógáil i ngach cathair agus mar sin de. Ach bhí iomlán den cheart ag an Aire Brian Hayes nuair a dúirt sé an tseachtain seo nach féidir leis an rialtas an tír go léir a chaomhnú mar tá sé dodhéanta. Tá an aimsir ag athrú chomh tapaidh sin nach féidir, nach mbeidh sé ar chumas aon rialtas ar an domhan rudaí a choimeád mar atá siad. Dúirt Jim Power, economist ó Friends First agus colúnaí san Examiner inné go gcuireann sé eagla air an méid airgead a mbeidh i gceist ar fud an domhain chun go mbeimid in ann maireachtáil leis an athrú aeráide. Agus sé an fhírinne scanrúil nach mbeimid in ann foghlaim conas maireachtáil ar an bplainéad seo má théann an teocht níos airde ná dhá chéim níos airde ná tá sé anois ar fud an domhain. Feiceann eolaí mór le rá James Lovelock domhan a mbeidh in ann aon bhilliún daoine a choimeád ar an saol. agus tá sé bhilliún ar an domhan anois agus tá an uimhir ar a bealach go dtí naoi mbilliún. So cé hiad na daoine a bheidh fágtha? Sin an rud. Tusa nó mise. Cé hiad na daoine a gheobhadh bás, do pháistí nó mo pháistí? Conas a gheobhadh siad bás? Cogadh nó foréigean nó ocras nó tart? Cad a cheapann tú? Ar mhaith leat an todhchaí seo? Níor mhaith. An féidir leat aon rud a dhéanamh i gcoinne an athrú aeráide? Is féidir. Caithfimid ochtó nó nócha faoin gcéad den charbón atá san atmaisféar a thógaint amach. Beidh sé iontach deacair an méid sin a dhéanamh, ach i bhfad níos éasca anois agus níos eacnamaíoch anois nó níos déanaí. agus i bhfad níos éasca ná maireachtáil ar phlainéad atá faoin uisce nó ceithre chéim níos teo ná atá sé anois. Tá sé deacair an carbón a thógaint as an fheirm agus as na coillte, ach is féidir an carbón a thógaint as an fuinneamh. An t-aon slí gur féidir linn an carbón sin a thógaint amach as an atmaisféar ná ár bhfuinneamh a dhéanamh i slíte nua, mar bhí mé á rá, tá an fuinneamh núicléach ródhaor do tír atá beag mar atáimid, fiú nach mbeadh deacrachtaí eile ag baint leis an fuinneamh núicléach, mar is eol dúinn, níl aon chiall ag baint leis in Éirinn ó thaobh eacnamaíochta. Ach is cuma linn mar tá an ghaoth is fearr in Eoraip againn. Díreach mar atá an féar is fearr in Eoraip agus an im is fearr in Eoraip, tá buntáiste comórtasach againn sa ghaoth. Ach caithfimid an fuinneamh seo, atá fuinneamh agus fuinneamh traidisiúnta ón Bhreatain Mhór agus an Mór-Roinn, a iompar ar fud na tíre. Agus sin an fáth go bhfuil píolóin de dhíth orainn. Ní maith liom iad. Ach ní maith liom an t-athrú aeráide ach oiread. Tá an-chuid rudaí ar an saol go gcaithfimid cur suas leo mar tá bua eile ag baint leo. Tugann siad buntáiste eile dúinn agus tá na píolóin mar sin. Tá fhios ag beagnach gach aon pholaiteoir sa Dáil go bhfuil píolóin nua de dhíth orainn ach, cé go bhfuil buntáistí eacnamaíochta agus comhshaoil ag baint leo, níl aon bhuntáiste polaiticiúil ag baint leo. Sin an fáth go bhfuil. go bhfuil na páirtithe nach bhfuil sa rialtas go hiomlán i gcoinne na bpíolón agus sin an fáth gur thug an rialtas cic sa toit dóibh nuair a thug siad an fhadhb go léir do phainéal na saineolaithe go dtí go mbeadh na toghcháin thart. Tá fhios ag gach éinne nach féidir an córas leictreachais go léir a chur faoi thalamh. Deireann an European Cable Association nach féidir níos mó ná idir deich nó fiche ciliméadar a chur faoi thalamh in aon babhta amháin, agus caitheann an talamh a bheith ceart. I dtíortha eile tá sé níos éasca le na píolóin a choimeád fada ó thithe, mar níl na tithe scaipthe ar fud na tíre mar atá siad anseo mar gheall ar chaimiléireacht agus easpa céille na gcomhairleoirí. Tá a fhios ag beagnach gach polaiteoir sa Dáil go bhfuil coimhlint mhór rompu ag iarraidh na piolóin a chur faoi thalamh in aice le teach Jimmy, atá ina bhall Fine Gael, ón chliabhán, nó an líne a chur faoi thalamh in aice le Bríd, atá ag rá go bhfuil sí chun triail a bhaint as Sinn Féin an am seo. agus an píolón a chur in airde don lucht eile, ach go bhfuil an lucht eile ag cnag ar dhoirse mar an gcéanna agus ag geallúint an rud céanna agus sin an fhadhb. Agus táimid ag cailliúint na milliún toisc go bhfuil an mhoill sin orainn, caillimid 30 milliún gach bliain mar nach bhfuil an idirnascaire tuaisceart-deisceart amháin againn. Agus smaoinigh ar an infheistíocht nach dtiocfadh go dtí an tír seo mar gheall ar an mhoill atá orainn le cur isteach na bpíosaí infreastruchtúir bunúsacha atá de dhíth orainn. An raibh na polaiteoirí difriúil nuair a thógáilimid Ard na Croise, an bhfuil fhios agat? Nó na línte cumhachta atá i ngach cúinne an stáit anois? Nó an raibh na daoine difriúil? nó ar chreid siad sna polaiteoirí agus sa stát mar nach gcreideann siad anois? B'fhéidir gur chreid siad sa stát agus cheap siad go raibh siad ina mball de, cheap siad go mbeadh siad in ann na buntáistí a bhí ag baint leis an bhforbairt a bhí a bhí ag teacht a roinnt. Sé an difear ná ní chreideann daoine sa stát sna polaiteoirí anois agus tá imní orthu nach mbeidh siad in ann buntáistí an fhuinnimh nua a roinnt ar scor ar bith. Sin an fáth go gcaithfimid fuinneamh na gaoithe agus an córas a iompraíonn an fuinneamh a chur i dtaisce an stáit agus gach comhphobail. Sin an t-aon slí amháin go gceannóidh na daoine athrú chomh mhór sin agus tá an ceart acu. Ach níl an fhís ag aon pholaiteoir sa Dáil an córas leictreachais nua a dhíol dúinn agus ní mór an ionadh mar níor chuir siad riamh tús le scéal an t-athrú aeráide fiú amháin sa Dáil. Dúirt siad, I'm not responsible for the planet. Tarlaíonn sé sna hOileáin Philipíneacha agus fiú má bhfuil, fiú nach bhfuil teach nó slí beatha nó bia ag cuid acu fós tar éis an tsunami deireanach, tá an buntáiste mhór ag baint leo nach bhfuil siad in Éirinn. Agus I am not responsible for the planet, as the Deputy is well aware. Dá mbeadh an fhís ag na polaiteoirí an scéal a dhíol dúinn go bhfuilimid go léir inár gcónaí ar phlainéad amháin agus go gcabhróidh córas leictreachais nua dúinn maireachtáil níos sábháilte agus níos saibhre ar an bplainéad seo le chéile, b'fhéidir, b'fhéidir go mbeimid réidh an plean a cheannach. Táimid ag tógáil na céadta, ár, táimid. nó thógamar na céadta ciliméadar bóthair le fiche bliain anuas agus tá 'fhios againn go bhfuil baol sláinte uafásach ag baint leo. Faigheann níos mó ná 3,000 daoine bás gach bliain mar cónaíonn siad in aice le bóthar. Ach is beag feachtas i gcoinne bóithre a feicim mar creideann daoine i mbóithre. is féidir leo na buntáistí a thugann siad a fheiscint. Dá mbeadh aon pholaiteoir amháin, fiú amháin, in ann pictiúr na buntáistí a bhaineann le forbairt fuinnimh na gaoithe a phéinteáil dúinn, bheadh an feachtas i gcoinne piolón níos lú agus níos laige. Ach níl beagnach aon pholaiteoir sásta seasamh suas don aeráid, agus mar sin, Ní mór an ionadh nach bhfuil aon tuiscint ag na ndaoine faoi na hathruithe atá de dhíth orthu chun dul i ngleic leis an t-athrú aeráide. Is fadhb práinneach idirnáisiúnta an t-athrú aeráide, ag teacht róthapaidh don pholaitíocht náisiúnta, agus fiú áitiúil, atá againn. Cuireann sé sin brú orainn tuiscint don chéad uair nach bhfuil ach aon phlainéad amháin ann agus nach bhfuil ach aon chlann air. Chuaigh Yeb Saño ó na hOileáin Philipíneacha ar stailc ocrais ag na cainteanna UN i Warsaw an bhliain seo caite chun a bheith in éindí lena dhriotháir nach raibh aon bhia ite aige le trí lá anuas agus é ag cuardach a chlann trína corp ina chathair dúchais tar éis Hurricane Haiyan. Go mbeadh an áit seo an áit inar chuireamar stop leis an díchéille seo, a dúirt sé, Mister President, I still believe we can. Agus d'aontaigh siad ag an deireadh go mbeidh siad ar ais go bPáras an bhliain seo chun beart a dhéanamh cé mhéad carbón a thógfaidh siad as an aeráid. 200 stát, so sin maith is tosach é. Thosnaigh Yeb Sano ag ithe arís. So cé mhéad a chuirfidh an tír seo ar an mbord? An bhfuil fhios agat? Tá an rialtas atá againn ag iarraidh sleamhnú as gach beart a bhí déanta againn. Níl siad ag déanamh ach a leath den home insulation, ní raibh sé sin ard go leor, a bhí déanta sular tháinig siad in oifig. Bhris siad an ceangal idir carbón agus VRT. Tá bille athrú aeráide geallta le dhá bliain anuas ach níl sé le feiceáil fós agus tá siad ag iarraidh é a chur amach gan aon target do 2030. Cuirfidh siad targets isteach do 2050. toisc nach mbeadh aon Teachta Dála, atá ar an saol anois, ann ag an am sin. Beidh siad go léir faoin bhfód. So cén fáth go bhfuil siad mar sin? Mar níl aon bhrú orthu athrú agus bheith difriúil, sin an fáth. Tá fhios acu gur chuma leis muintir na hÉireann faoi charbón agus na hOileáin Fhilipíneacha agus Yeb Sano agus a dhriotháir agus na coirp agus Haiyan agus ocras agus gach rud mar sin. N, Ní thuigeann na daoine go bhfuil ceangal idir an scéal sin agus an aimsir uafásach a bhí againn an mhí seo. Caithfidh an caipitleachas a athrú agus sin an rud deacair. Tá sé suas dúinn é a athrú. Nuair a duirt Bertie Ahern the planet is not my responsibility, ba chuma linn agus bhí fhios aige faoi sin. Caithfimid brú a chur ar na polaiteoirí déileáil leis an athrú aeráide ní amháin le baráistí agus ballaí agus mar sin de ach ag na fréamhacha, an méid carbón san atmaisféar. Caithfidh gach duine smaoineamh mar citizen domhanda ní amháin citizen mo chúinne féin. Nuair a dúirt Bertie Ahern, I am not responsible for the Planet, b'fhéidir go raibh an ceart aige, is muidne, tusa agus mise, atá freagrach. Go raibh maith agat. Oh, sorry.